padakali pano sukuoneka bwino sipanathe tsiku limodzi sukuoneka bwino mmene tinanenera zulo mu analysis yathu tinanena kuti chipsinjo ku mgwirizano umenewuwu kuti nkhondo ime ndi dziko la Israel lero sipanathe 24 hours dziko la Israel lapangisa kuti eh, ceasefire imeneyi isokonekere zakhala bwanji uh, tinanena zulo kuti ceasefire yi Kumbali ya Iran, akufuna ikhale pakati pa Iran, America, Israel, Lebanon. Chifukwa kumbali ya Iran, nkhondo ya ku Lebanon ikukhudzana ndi dziko la Iran. Hezbollah inayamba kupanga attack Israel, Israel itapanga attack Iran, Hezbollah inajoina kuyamba kutumiza mabomba ku Israel. Ndiye ceasefire yi kumbali ya Iran akufuna ikhalenso ndi ku Lebanon komwe. Komano Israel siikufuna zimenezo yayi. Israel ikuti ceasefire yi ndi ya ku Iran ife awawa tizimenyana nawo ndipo mwadala mwamtopola tsiku la dzulo Israel yakaponya mabomba pafupifupi 100 ku capital city ya Lebanon ku Beirut ndipo apha anthu pafupifupi 130 chakuti amene aphedwa tsiku limodzi. Ndipo mukaona mavidiyo a mabombawa, ndi oopsa kwambiri. Mabomba amene aponyedwa mu Beirut dzulo sanaponyepo ochuluka choncho pa tsiku limodzi chiyambireni nkhondoyi. Chiyambireni nkhondoyi, 40 days, 42 days chiyambireni, Israel sinaponyepo mabomba ochuluka pakamodzi mu Beirut, koma yaaponya dzulo. kutasayinidwa cease fire cholinga chawo ndi chani? Definitely sakufuna kuti cease fire ithe. Benjamin Netanyahu prime minister wa Israel akamalankhula ndi amenenso ndimamvetsera pompano kulankhula kwake kuchita kumva kuti sakufuna kuti nkhondo ithe. Ndiye Iran yapanga react yatsekanso Strait of Hormuz mm, ayitseka yomwe inu ndi ine timasangalala kuti yatsegulidwa tsopano mafuta ayambe kupanga flow kuti mwina pakamadutsa one week, two weeks timva kuti mafuta atsika mtengo ndiye ayitsekanso patangodutsa sitima zochepa very very bad. America ikufunsidwa kuti tsopanotu Iran yatseka Strait of Hormuz chifukwa cha leba, cha Israel ku Lebanon. Americanso nayo ikuti yeah, Lebanon siinali nawo mu zokambirana. Mwina panali misunderstanding. Ife sitinanene kuti Lebanon ili nawo mu ceasefire. America nayonso ili mbali ya Israel kuti Lebanon sili nawo mu ceasefire. Iran pamenepa singalolenso kuti itsegule Strait of Hormuz. Dzulo ndinakamba kuti Iran singalole kuti iyo ipange sign peace komano ipange betray abale awo ku Lebanon a Hezbollah amene anajoina nkhondoyi chifukwa chowathandiza iwowa ndiye anene kuti kunoko kuli peace koma awo zimenyanani nawo. Eti? So ceasefire ija siikuoneka bwino um, donald trump sindikudziwa zoti atani chifukwa donald trump chimene amafuna kwambiri kuti anene kuti apapa zili bwino ndi strait of hormuz kukhala yotsegula okay donald trump za ndalama ndi zimene amazikonda kwambiri. And ndinanena kale kumayambiliro kuti Iran strategy yake inali yofuna kusokoneza the global economy. Mafuta akwere. Nkhondo isanayambe mafuta ku America anali one dollar, one dollar, one, one. dollar. Padakali pano ali above four dollars. Kuchokera pa one dollar kufika pa four dollars. Over 400% itu. Ndiye zimenezo Zimene zikumpweteka Donald Trump kwambiri nchifukwa chake akufunitsitsa kuti Strait of Hormuz itsegulidwe, number 1. Number 2, idea ya Iran yonena kuti iyoyo iz iyike gate pa Strait of Hormuz izitolera ma 2 million mm ma 2 million dollars kupha makwacha tu ma 2 million dollars ndiye ma 2 million dollars inuyo mutha kuona ngati ndi ndalama yambiri eti komano think about this, chisitima chimodzi chonyamula mafuta chithankala chija. chimakhala chachitali mwina 50 meters chisitima chimodzi ndipo chimanyamula ma million a ma litres a mafuta. Sitima imodzi mafuta amene imanyamula value yake itha kufika 200 million. Sitima imodzi mafuta amene imanyamula 200 million. Ndiye thankala yomwe yanyamula mafuta 200 million ayiuze kuti pa gate pa kuti muduse mupereke 2 million.

Za zoyika gate pa strait of Hormuz zo tikambirana ndi Iran titha kumapanga limodzi akuti titha kumapanga limodzi tigwirizane kuti tizipanga limodzi zoyika tizitolera limodzi eh America ndi Iran agwirizane azitolera limodzi Iran yanena kuti ya strait of Hormuz mbali yakuno ndi ku Iran mbali yakuno ndi ku Oman ife titha kugwirizana ndi Oman tizitolera tizipanga share ndi Oman tizipanga manage tizipanga share ndi Oman ndona tombodira Americanso i- i- i- ilowenso you see so distracted eh ndiye ma analyst ena akunena kuti leadership ku america kulibe ma clear objectives sakuoneka kuti kodi cholinga chathu cheni cheni nchiyani padakali pano kutsegula pa Strait of Hormuz zikuoneka ngati victory komatu pa Strait of Hormuz papa panali potsegula nkhondo musanayambe Sitima zimadusa pamenepa for free kumadusa nkhondo isanayambe ndiye uh, this is a, a classical playbook ya Donald Trump amapanga create problem ndiye amazabweranso kuzakhala ngati kuti mpulumutsi wasolve problem koma problem panalibe in the first place waipanga create yekha kenaka akuti ndine hero ndasolve problem this is zimene amapanga you create a problem later on he will come ngati kuti iye wasova problem anyway ndiye ndimalize ndikutero lero lachinayi mmawa mmene tadzukamu strait of hormuz ndi yotseka ceasefire ija siikugwira uh, ku irani anapanga ripoti ndithu kuti anamva kulira masairini ku terani kumeneku kukhala ngati kuti ndege zophulitsa mabomba zafika koma akuti sikunaponyedwe mabomba yani koma ku lebanon israeli yaponya mabomba ndiye this is not a good sign Ku Saudi Arabianso akuti drone yochoka ku Iran kaya ndikuchokera ku Iran yapanganso attack ma oil pipeline. So cease fire ija sili pabwino. Ndine Nesta the black teacher tichezanso.